ndị World Igbo Congress maọbụ WIC n'aha ịchafụ ga-enwe ọgbakọ ukwu n'ụlọ oriri na nkwari nke Embassy Suite Austin Central dị na 5901 North Interstate Highway 35 Austin Texas 78723 site n'abalị mbụ nke ọnwa itenaanị nke afọ a wee ruo abalị anọ nke a bụ akụrụ ọnụọgụgụ ekwentị ị ga-eji kpọọ wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị maka ọgbakọ ukwu a 1 512 454 8004 ọzọkwa 1 512-454-8004 gị bụ nwafọ igbo na-ege ntị chetakwa na oge adịzighị oge anyị na-akụzi kwụrụ apụ kwụrụ apụ ya mere kpọọ ndị nkwari akụ Embassy Suite Austin Central ozugbo na-egbughị oge ọbụla maka ihi na emee ọsọ ọsọ emeghara ọdachi ọ bụ aka na-achị ndị World Igbo Congress n'ala Amerịka bụ ọkammụta Dr. Anthony Ejiofor na ndị ọkwa ọchịchị ndị otu a dịka ndị a Sir Dr. Festus Okere Omeire Amụmachi zọrọ osote onye isi oche nke World Igbo Congress High Chief Godwin Onyema Ndukwe Executive Director World Igbo Congress na aka chịburu otu ndị Ọhụhụ Development Union International Council USS Dr. Richard O. Nwachukwu odeakwụkwọ ọha izugbe nke World Igbo Congress Honorable Chigozie Basil Ọnwụkwe onye mgbasa ozi nke World Igbo Congress Dr. Humphrey Ihejirika odeakwụkwọ maka ego nke World Igbo Congress Dr. Louis Okonkwo Akụrienne ojide ego nke World Igbo Congress Chief Samson Ude ndekọ akwụkwọ nnọchianya ndị World Igbo Congress Honorable Chief Sir Nonye Levinus Chief Whip World Igbo Congress ọkaikpe Sir Ụzọma Ọfọdụ onye ndụmọdụ nke World Igbo Congress Sir Fred Oji omemgbe oji onye isi Igbo People's Congress Austin Texas ezeji high chief prince nnamdi ọhabuiro ebube dike odekọ akwụkwọ world igbo congress council of elders na onye isi nhazi ọgbakọ ukwu nke austin texas sir chris ọgara onye otu world igbo congress nke austin texas na sir bernard okeke onye otu world igbo congress austin texas tinyere aka n'ozi a ọkammụta Dr. Ejiofor onye isi oche nke World Igbo Congress n'ala Amerịka jiri ihu ọchị na obi sara mbara were kelee ndị a kpọrọ aha o kelekwara nwoke na nwaanyị ndị World Igbo Congress niile nọ n'ala Amerịka na ndị bi na mba ụwa dị iche iche maka mgbalị na ọrụ ọma ha iji hụ na ọganihu udo nnwere onwe nchekwa ndụ nke ndị Igbo kwụ chịm chịm n'ala Igbo maka ihi na ihe ọ sọrọ nwanza ya bụ ebe ọ ka bụkwa diọkpara be nna ya o jiri abụ ekele wee bụgịrịzi nwunye ya bụ Lọlọ Nonye Ejiofor maka ntụkwasị obi na ajamike ya n'ebe ya onwe ya nọ ịrụrụ ndị World Igbo Congress ọrụ ọgbakọ ukwu nke World Igbo Congress nke afọ a na Austin Texas ga-atụle uche banyere nchekwa ndụ ụmụ Igbo usoro omenala ndọrọ ndọrọ ọchịchị na akụ na ụba ụmụ Igbo maka ihi na oke adịghị eri oke onye mụ anya Igbo bụ Igbo a mụrụ n'obi matakwa na ọ ga-akpọtụ akpọtụ ma dịkwa ji njinjimi maka ihi na ndị World Igbo Congress bụ otu ji asụsụ na omenala Igbo gbara ajụ bụrụkwa ọkwa nka maara nke akwa agaghị ịkwa nka na akwa ha kwara ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche dịka ndị ya Europe Asia America na Afrịka ga-eji ụgbọelu na ụgbọala wee wụchaa ebe ọ bụ na e libe ehi eliwe oke mbụba ka ọ ga-abụ oke ehi tibiri oke mbụba chụwa ya nke a mere Prince Arthur Eze ọzọ Igbo ndụ ndị Igbo CEO Atlas Oranto Petroleum philanthropist eze na Ukpo Dunukofia nke ọchịchị obodo anambra ga-achawapụta ka ọnwa ọkọchị ma dịkwa ebube ebe okwute ndị igbo his excellency peter obi onye isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke labour party ala naijiria ga-anọkwa n'ihe ụmụnwaanyị ndị World Igbo Congress akwaalarị akwa ododo maọbụ uniform ma mụọkwa egwu dị iche iche ka a ga-eji eme ndị bịara ọgbakọ ukwu a obi ụtọ egwu ụmụaka na-etolite etolite tinyekwara mmanwụ dị iche iche ga-awụcha n'ụbọchị ahụ maka ihi na mgbakọ ọsa na uze aghaghị ịbụ n'ọgbakọ ukwu a nke World Igbo Congress Austin Texas Convention 2022 ya mere onye Igbo ibe m ekwele ka a kọọrọ gị ihe n'akụkọ were ụgbọelu ma ọ bụ ụgbọala wee wụchaa ma sorokwa ụmụnne gị gbarịta izu maka ọdịmma nke ala anyị echefukwala iji akara agụnọgụ ekwentị nke a akpọ ndị ụlọ nkwari akụ Embassy Suite Austin Central wee hazie ọnụ ụlọ akwa nrahụ gị 15124548004 ọzọkwa 1